Sugar wee na-esi m jụrụ gị otu ime ị na-ere na ị na-ere toto ị nọtụla na nsọ gị gozoro onye ụmụ nwaanyị na anọ na nsọ gị were cotton wool buba inside ị nọ na nsọ gị gị ibi ego anọbeghị m na anọbeghị m na nsọ m meetie nwoke na si ibi dịrị ego owo sharp sharp nne idigodo ego si na agụrụ o wee wu na o jidego m bad bad kama m ya-eme m achọ onye m ga-azụ credit because most of ihe a ụmụ nwaanyị na-eme ọ dịrọ mma normal normal ụmụ nwaanyị na-eme ya before ha chi meet nwoke ha ga-ewere cotton wool tiga n'ọtụ ha lawa nwoke which is ọ na-emebiri some ụmụ nwoke ihe ahụ gịwa nwaanyị ọ e, na-esuchi ya ọgwụ ọ naghị adị hmm. mma gịwa nwaanyị ọ naghị adị mma yes o nwere because ụbọchị ụmụ nwaanyị na-afụtara ise eji akpa ego after taa m nọrọgodi na my period aga m alafu nwoke nke nke ọ na-ekwu ya na-eme ọnụ but ihe niile ahụ mbọsị ọ ga-abịakwa gị ọrụ ọ ga-abịa gị ọrụ because ihe a niile i were esuchicha ahụ gị like this ọ bịa o suchie nwa onye na-eme some ụmụ nwaanyị agaghị atụ ime some enwewe bleeding ha mụọ nwa enwewe bleeding so many things but ọ na-aka mma ị fụcha period gị you can go and meet man gị na ya nọrọ at least ihe emebikwe because ị mara ebe nke nwoke ebe o tinyere aka ị mara ihe na-echekwaba ya emebiere ya something mana ihe a ị na-eme na ị na-eme onwe gị mana ị na-eme na-eme ma onye ahụ

like elekwa mgbe ihe a ji gba ha afa like ọwọdọ agba bụ nwa ma a na-agba ka nsọ ha pepụ Yes, o nwere ọgwụ ya. e nwere ndị na-agba ọgwụ e nwere ọgwụ A na-agba ya ọgwụ ya. A na-agba ya ọgwụ ya. e nwere ọgwụ a na-aṅụ aṅụ Ah, ọ ga-apụta. ọ gaghị apụta o ruo eziokwu that month ruo like ije Lagos State ụmụ Lagos State ụmụazị Yeah. Lagos ga na-eme ya because ị bịa n'Owerri n'Owerri most of Owerri anyị anyị nọ o nwere ndị na-eme ya ị ga-afụ ụmụ nwaanyị achọghara ịfụ period apụghara period ya na ha jee ṅụọ ọgwụ kama ihe ihe period ya gara eme wụ ọ ga na-agba kama na ọ ga na-agba ka ebe e ji mmiri na-atụsị atụ ee ọ ga na-atụ ọ gba ọ stop ọ gba ọ stop ọ gba ọ ga na-agba like period nwaanyị si ọgwụ ahụ abịa na bịa kutuo ya which is all these things jọrọ njọ ọ dịrọ mma biko ihe a niile ihe a niile hmm. ọ dị ka period a nwaanyị na-afụ o nwere meaning of period nwaanyị na-afụ anyị na-afụta ya n'ọdịnala some ọya ọ na-ekpochafụ n'ahụ nwaanyị ọ na-ekpochafụ ma fibroid ma ọya dị iche iche ma diseases ma infection ọ na-ekpochafụ ọ na-adị mma nwaanyị fụwa period make sure na ọ gbachara ọfụma ọfụma achọna ihe ị ga-eji suchie ya or jee ṅụwa ọgwụ make sure na ị hafụrụ ya ka ọ gbachapụ ọfụma ọfụma ka ahụ gị dị okay onye fụkwa gị gị na-ama mma ọya a niile apụchacha mana ụmụ nwaanyị ga-aba ha ṅụọ ya ọgwụ ahụ kpọtacha ihe niile a n'ime next month abakwa

ebe aka ha ruru aka ha tozu ogologo karịa ihe dị ahụ na-abanyezi ebe ahụ ọ bụ otu esi eti ịma ya ebe na-asị arụ ya ya dị ka rọba ọ rọba na ebe na-asị ya ya na-aba ehe ahụ na aka ga nke ofu ihe o nwe mgbe mmadụ ijikwa aka wepụta wee ọ yara ewepụtacha ya ọfụma ọfụma like anụgo m some experience ka m matacha because nwa ya agwa gị na m emenugi ya ọ were cotton wool na-asụchi ọtụ m because of na achụgụ m ego ọ ka mma na anọ m nke niile ị chụwara kemgbe i were ya jebe ego n'ihe i nwegodi for that moment amasịrị m period chineke wepụtara period o mere ya gbawa gbapụcha ọbara ọjọọ niile ihe mere o ji bụ ọbara ọjọọ adịghị mma na-ewepụ ya n'ahụ anyị ehe ọbara ọjọọ na-apụ apụ ga-emezi nke nke nke ga-enyezi gị nwa ga-eji ala gị blọk efete

ị ghọta but ọrụ ụmụ nwaanyị oke ịchụ ego mere anyị Those ma the pains ihe burukwa ma the pains eburukwu ị ga-afụkwa ya ọ na-afụ ya ụfụ were kwe na-arụ lakwa ma ndị gara two men a day ruola ndị gara three men o tikwere cotton wool n'ọtụ ya With ụfụ niile ahụ ọ na-afụ. with ụfụ niile ahụ ọ na-afụ ya kama o mee- o mechaa weak ọ sị na ọ ga-eje ṅụọ ọgwụ pains